200 AD, Lucian wa dziko la Turkey analemba novelo True History. Amafotokoza za moyo wachilendo umene umapezeka kumwezi akuti kumeneko kuli nyama za mitu itatu anthu otuluka thukuta la mkaka komanso mbalame zopangidwa ku udzu 1800 william herschel katswiri wa sayansi anauza dziko kunena kuti kumwezi kumapezeka zinthu zamoyo the tale of princess kaguya buku la ku japan akuti mfumukazi yooneka modabwitsa inafika pansi pano kuchokera kumwezi voltaire wa ku france anafotokoza in micromegas limeneli ndi buku aliens ochokera ku dziko la saturn ndi anthu atali maso akuluakulu komanso manja atali 1864 imaginary world anafotokoza zokhudza mamedi wosambira mu ocean komanso anthu odabwitsa amene anali ndi khutu limodzi pamutu darwin theory of evolution ananenapo za nkhani imeneyi chimene ndimafuna kutanthauza palibe amene anaona the so called alien koma ambiri amanena komanso kupanga mafilimu poyerekeza zolembedwa m'mabuku amenewa anthu akaona ma ufo m'mwambamu ufo is abbreviation kutanthauza kwake unidentified flying object zinthu zachilendo zouluka mumlengalenga ena akaziona amayesa ma alien 1947 kenneth arnold wa ku washington anaona zinthu 9 zikuuluka ngati ndege anayamba kuwauza anthu kuti waona ma alien 1950 chinthu chokhala ngati alien chinagwa kuchokera m'malere ku america zitangochitika asilikali anathamanga ndi kuchitenga kukachibisa ambiri amanena kuti ndi alien komabe akuluakulu anatiuza kuti chinthucho anapanga okha pakafukufuku wina amene amachita Ku Area 51, Nevada, asilikali ma CIA amayeserako ndege. Kampani ya Lockheed Martin imapanga zida za nkhondo komanso ndege amakayesera komweko. Ndiyebe anthu ambiri amati akaona zinthu zikuuluka amanena kuti ma alien osadziwa kuti ndi ndege za asilikali. kafukufuku wina amene boma linachita anapeza kuti UFO sightings m'madera ambiri inali miyala komanso zinthu zina zochokera kumwamba nthawi inayake ndinatulutsa video ndimanena za asteroid miyala yopezeka m'malere imakhoza kugwa nkumawala ngati nyenyezi amalawi akaona amati ndege yofiti komanso azungu ena amatiuza kuti ndi maaliyeni nkhani zonsezi ndi mphekesera chabe timaziona m'mafilimu komanso kuwerenga m'mabuku but it's not real ndikunena pano asayansi ayamba ntchito yofufuza kuti adziwe ngati aliyeni alipodi atumiza ma spacecraft ku maplaneti ena kuti akaone target areas ndi Mars komanso saturn maplaneti awiriwa ndiozizira kwambiri kuli aisi yekhayekha asayansi akuganiza kuti pansi pa aisi ameneyo pali madzi komanso moyo ma spacecraft ena ananyamuka kale komabe spacecraft ina yotchedwa Europa Chipa inyamuka Okutobala chaka chino ndipo ikafika ku Mars 2030 mwachidule nkhani ya alien ndi sayansi ikutikumbutsa malonjezo a chakwera ndi nzake william ruto wa kenya nasa yakhala ikunena za anthu achilendo more than 100 years timauzidwa kuti ayi kuli ma alien kuli anthu achilendo amakhala ku bermuda triangle amakhala ku ku black ball komabe palibe anaona ndi maso ruto ndi chakwera kudzera ku tonse alliance komanso kwanza alliance analonjeza katundu wotchipa zipatala zaulere no government borrowing kuthetsa katangale komanso misonkho yotchipa wa ku malawiyu zaka 4 akulamulira palibe anaona zimenezi ngakhalenso wa ku kenya 2 years akulamulira aruto akweza chilichonse mafuta agalimoto chimanga ngakhale buledi zakwera ndi 100% anapeza ngongole ya 1.5 trillion shilling lero abwereka 10 trillion zipatala za boma pa kampeni analonjeza kuti zidzakhala zaulere koma pano anakweza mitengo anthu akulephera kulipira mabilu katangale ali paliponse misonkho nayonso anakweza mpaka anthu ampatsa dzina kukhala zakeyu ku israeli kunali munthu wina wafupi kwambiri chief tax collector wa chuma chake ndithu dzina la mkulu ameneyu anali zakeyu nthawi inayake anakwera mu mtengo kuti aone yesu Mdziko la Kenya, William Ruto wakweza misonkho paliponse. Makampani oposa 2000 atsekedwa komanso anthu 1 miliyoni achotsedwa ntchito. Mbusa ameneyu nayensotu amakonda zopemphera ngati a Chakwera ndi chifukwa ndikutchula kuti mbusa ku malawi tili ndi pentecostal president ku kenya evangelical president mpaka ena amantchula dzina kuti deputy jesus 2023 anakweza nyumba za rendi magetsi komanso interest rate ku mabanki ndalama za boma angothera maulendo akunja ngati a Chakwera mwezi watha anapanga haya la private jet 1.5 million dollars popita ku america mkulu ameneyu wayenda matripi 40 in a period of one year pamene ndikunena pano anthu akupanga zionetsero ndipo akupempha kuti mr president cut your expenditure and leave us alone musakweze misonkho chifukwa tikuvutika william ruto anali deputy jesus mu nthawi ya kampeni lero ndi zakeyu wokhometsa misonkho lazarus chakwera anali mbusa lero ndi kayafa baibulo limatiuza bwino za kayafa anali ndi mphamvu anapha nawo yesu khristu wa ku nazareti anatsogolera ziwembu pakati pa akhristu but still his opposition to jesus and christians did nothing to stop the spread of gospel